ọ bụrụ na ọ bụrụ ma ife akụọ nga ibi ọ bụrụ na ọ bụrụ ma ife akụọ nga izi ibi saiz 12 iwerugodi ebido ọka nnọkọsị na-ebute nna na amụghị ikoko bụgharị ibe ọdụ ị ga-amalụ na chi efolugo epete nwepe gbagwa ya tụnye ya buru ogiri je afịa ọkachị ntị buru ogiri je afịa ọnwụ wee gbuchie ya ezi arọ a agụ ya ụzọ agụ ya ọnụ onye ka nkene
mmụọ dị mmụọ were oche nna ahụ nwanne mmadụ mmụọ dị mmụọ mm. o tekwa anya gị nke a ị chọrọ wee bịa n'obi m ọ gịnị o nwere ka o si wee dị awọ anaghị agba ọsọ ife na nkịtị nke a bụ eziokwu na onye bu mmadụ ụzọ esi ite na-aka enwe mkpọmkpọ ite mkpọmkpọ ọ ya ju be m enwere m nsogbu
mana achọrọ ka m yọọ gị biko o nwere o nwere ka i si nwee kọntaktị dibịa ma ọlụ dibịa ma ihe ọ na-eme ndị mepewa fụ dibịa ọbụla ndị a na-eje ebute ọgwụ na Ijebu Ode na-eje nasa- nasata ọgwụ nsata ndị dibịa ọ natara na chi God have mercy. ọgwụ ma- ọgwụ- ọgwụ- ọgwụ- ọgwụ mara isi adịrọ ya mma aga m asị ogwugwu tichielu gị ọnụ nya anyị na-esiri m anya mkparị ka ị bịakwa na ịkparị n'obi m aga m asị ogwugwu tigbuelu gị aga m asị ogwugwu tigbuelu gị

ọ kwanụ ebe ebe m bi na yard mụ na dibịa naabọ bi na ofu yard gị na dibịa naabọ bi everyday bụ ọgụ the eh, the other day mụ na ofu bala mba basịa mba mụ na ya ma aka anyị na-akpọsị mụ na- na m naba ka m fụ nsụka na kpọka ka ọ fụ ma abụ m nwoke naba anabazie mụ teta ụla teta ụla na na na na shọpụ woman nọ na along the road shọpụ mmadụ ka m bitere ụla
wee sị na ihe ga na ọ pụkwa ọ- ọ- ọ- ọ karịkwa be careful ọ ya ka m ji wee chọwa dibịa ma ihe ọ na-eme ha ka ka abụga dawọ nya ka ị na na-agwa ya lili ife a wee nesie m anya wee sị m na ma m eji kọntaktị dibịa ma ọrụ ị na-afụta saịnbọọdụ n'ime m nụ o nwere ife ntị o nwere ọ dịghị ka ọ bụrụ ife a bụ ọrụ m ma alụnwu lụchapụ ya ị mara na dibịa na-akarị ibe ya ife a bụ ife m ma ama epu m epu adụrọ m adụ ife ife ife nke alụcha ife a bụ ọrụ m na-alụchapụ pịam alụchapụgo m ya ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbara ọla ọ ọbara ọrụ n'elu m ofe nkụpụ ka ọ bụ kịta mana obere ife ka ọ ya-apụ gị n'alụ obere ife ka ọ ya-apụ gị anyị alụrụ ya agwụ anyị akpọtụ chi anyị akwapụrụ ya ibu na mmiri anyị eje na River Niger jụọ ese n'isi ka a ma ma chi ya ọ na-agba ya ụta ị ya-esiri chi ya nri chelukwa
ya m kọrọ gị na-aka ime ya jepụta nwancha niile nọ n'ofu a ka ọ dị ị ghọtago mana ka anyị ghara ijebe sịbe anyị ya-eje Agụleri weta mbọ nkịta jebe Ụmụahịa weta mbọ udene ngwọkọ na ngwọkọ ya niile ife ọ ya-eridebe bụ 800,000 okwukwu na mbido ebewa mba ọya kịta ka ka m ji achọ ezigbo dibịa dibịa ma ihe ọ na-eme Ọ- ọ- ọ dịzi dibịa nsata uche ha na-adị n'ego ọ bụ na m nwe 800,000 ma- ma- chere ma bịa ebe a eje m kpọ polisi Ogwugwu tichielu gị ọnụ na-atasa ọjị ihe ma wee ta ọjị na-anwụchi na-apụ ọ bụ na ọ dị ike ọhụrụ kemekọ m ihe o nwere ihe i nwere ọ bụrụ na ị nwere ibi ịkakọ m ibi

ike ejenụ nekwanụ m echichi o ọkwa mmadụ ịpụta gbalịa mmadụ dibịa na nkịtị na-abụ na free ọ bụrụ na ọ bụrụ na mụ na gị dịbụ na mma akwa m gị ibisa isu ọbụ ịfụnanya see finish oke nnọkọ si na-ebute nna a na amụghị oke nnọkọ si na-ebute nna a na amụghị